nwata buru agwụ buru iro o bidoro na mmekọrịta anyị na nwa bekee onye igbo achọrọ m ka ị mara na mgbe buru gboo la ala igbo na iro adịghị la agwụ a sị m n'isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ nwata buru agwụ buru iro onye igbo biko tupu anyị na-aga n'iru achọrọ m ka i buru n'obi na mgbe ọ bụla ihe ọjọọ metụtara gị vu ya setan makwa na ajọ mmụọ makwa na ije ụwa achọrọ m ka i wepụ ekwensu n'ọnụ gị wepụ ya n'obi gị onye igbo achọrọ m ka ị mara na ihe ọma ekwensu mere igbo na jizọs emeghị quarter maka ọ wụ ekwensu ka ndị igbo ji lụọ agha ekumeku gbochie nwa britain ịbata ala igbo for 31 years ọ ihe mwute n'ụbọchị nke taa la otu ntakịrị ihe ọjọọ metụ onye igbo ya kpọwa ekwensu na ihe ọma niile ekwensu mere ndị igbo biko taa bụ ụbọchị chi abọọla taa bụ eke ka anyị rịọ arịrịọ chukwu okike abịama eke kere ụwa ndị nna anyị mere ka anyị mara dododo na ọ wụ nzu ka e ji arịọta ndị mmụọ ihe n'aka anyị ji nzu n'aka taa bụ ụbọchị eke anyị sị ka eke ketara anyị ife ọma ifu na ihu na azụ anyị sị eke nke taa ya kepee akpa uche ndị igbo mee ka ndị Igbo mata ee na Chineke abụghị ọbịa n'ala Igbo zikwe ndị Igbo kọwara ha mkpa ọ dị na ha ga-achọ chi ala nna ha chi ahụ kere ha n'ala anyị si bịa ụwa na ọ chi nke anyị n'ọkwara anyanwụ ka anyị ga-esonye maka ọdịmma nke anyị ekele m ụbọchị eke ọwụwa anyanwụ ji eri aja kele ụbọchị orie aka nri ụwa ji eri aja kele ụbọchị afọ aka ịkpa ụwa ji eri aja kele ụbọchị nkwọ ọdịda anyanwụ ji eri aja ekele m elu kele ala ekele m ọhịa kele ụzọ ekele m ndị mbụ ndị egede ndị ọkpụ ndị imi ọkpọ ezumezu ukwu ezumezu nta agbara ukwu agbara nta la ala igbo ma nke anya na-ahụ ma nke anya dịghị ahụ ji ọfọ kelere mma mma nụ ala m iji mebe maka nzu chi abọọla agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ biko ndododo unu meere anyị ebere meere anyị amara na o si taa dị mma ya dịrị gaba ise na ụbọchị anyị niile bụ ndị Igbo ga-abụ ihe na ihe ọ bụla anyị tinyere aka dịka ndị Igbo na ọ ga-ama mma na ụwa ga-esi n'aka anyị nwa bụ ndị Igbo hụ ihe na aha ndị ichie ọdịnala ise onye Igbo n'ala China ma taa ma echi ọ bụrụ na onye China bute agwụ iro adịghị ya n'ime maka ha ma na o so n'omenala nna ha ọ bụrụ na onye India bute agwụ n'ala India ma echi ma nwanne echi na-abịa abịa iro adịghị ya n'ime maka ha ma na ọ dị n'ala mana onye Igbo bute agwụ ya eburu iro ọ maka mmekọrịta anyị na nwa bekee maka na o nwere otu mkpụrụ ihe nwa bekee yi mere m dịka onye Igbo na-ewute m ọ na-ewute m dịka onye Igbo na nwa bekee yi mere m ụbịam mekwe m adị comfortable n'ime ụbịam bịa na-ekwe m nkwa eluigwe abụ m Nkwachukwu Ojiagbọ a na-akpọ m Ojiọfọ abụ m onye Olokoro nke dị na ọmahịa n'ime obodo nke Chineke Igbo mma mma nụ biko were ntị onye igbo n'obi onye igbo a sị m na nwata buru agwụ buru iro ọ mmekọrịta anyị na nwa bekee kpatara ya mana ekelere m chineke na ndị nna anyị mere ka anyị mara dododo na iro dị n'agwụ a na-egbu nwata enweghị m ike nọ ndụ n'ụwa ya ememe ihe na-egbu onye igbo maka na o meghị chineke n'amaghị ama na m bịara ụwa n'ala igbo o dokwara m anya na ihe m ji bịa ebe a wụ ka m mee ka ebe a dị mma karịa otu ọ dị ma m bịakwute ya ekwekwele maka ihe ọjọọ anyị hụrụ na mmekọrịta anyị na nwa bekee ya eduhie anyị kama anyị ga-eji ọṅụ were obi ọcha anyị niile were ebube chineke tinyere anyị ahụ dịka ndị igbo bie ndụ ihe otuto nke ala nna anyị maka ndị na-abịa n'azụ ọ dịghị otu anyị ga-esi mema ala igbo ma anyị asọghị nsọ ala igbo kwanyere iwu ahụ dị n'ala Igbo ugwu ma mee omenala Igbo ma ọ wụghị ma e mere otu ọ ga-adịrị Igbo la mma Ojiọfọ kelere Igbo eziokwu bidula ndụ biko tụsa ya ma ọ dị gị mma Ojiọfọ kelere Igbo Igbo mma mma nụ